takulandirani pano pa malawi live today lelo takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lelo The DC. Lero DC wathu tiyamba on a sad note kufuna kupepesa banja lonse la Amuli ma brothers onse komanso onse akumuzi kwa nyezerera chifukwa cha imfa ya alex joseph mulli amene anatisiya pa 9 ndipo lero alowa m'manda tikufuna ife a dc desk komanso amalawi onse akufuna kwabwino tipepese kwambiri ku banja limeneli banja la Amuli chifukwa chotaya mmodzi wawo amene anali brother wathu mzathu makamakaso ine ngati the DC taphunzira limodzi ndi Joe ah, ndipo anali munthu so humble ozichepesa owoneka ngati kwawo nkosachita bwino koma kuli kochita bwino amakhala ndi wina aliyense mwamtendere Joe tizamusowa Ndipo uthenga uwu upite ndithu kwa onse the Mullis kunena kuti the DC tikupepesa kwambiri pamene m'bale wathu akulowa m'manda lero kwa Nyezerera. Mzimu wake uwuse mu mtendere. Lero tili ndi nkhani zikuluzikulu zimene tikufuna kuti tizilankhule pa the DC. Nkhani yaikulu kwambiri ndi yochokera ku Kasasire kumene boma lidathamangisa anthu ku malo awo pamene boma solathamanga kupita kumeneko atamva kuti JB wa ku America komanso Malawi First apita kumeneko kukawathandiza anthu popanga manyazi atumizako kumeneko ma PS awo wa ku defense PS wa ku uh, lands komanso um, uh, local government ma dc ndi anthu ena kukaopseza anthu aja zimene mwamva amalawi zokuti anthu aku Ka- kasasire agwirizana ndi aboma akambirana zimene zija ndi zonama Koma mumve izi zenizeni kunena kuti a boma aopseza anthu a ku Kasasire. Nkhani imenenso ili kale ku khoti koma apita m'malo mokuti akachite resolve koma apita ndikukawakakamiza anthuwo. Iyi ndi nkhani yaikulu imene titi tikambirane. Komanso nkhani ina ndi yokhuza ku Ministry of Health kumene azimayi ngakhale oyembekezera aku kumwalira chifukwa cha negligence komanso kuba komanso muzipatala zambiri mulibemo mankhwala. Komanso nkhani ina ndi yokhuza ndi M1 road kuchokera ku Kasungu kupita uko tikamapita ku Mzuzu imene tsopano akhala tsopano a Mota-Engil yakhalano almost 3 if not 4 weeks mwezi asakugwira ntchito chifukwa kuti ndalama zanyambitidwako ku bomako iyi ndiye the dc sitimaopa timangoulula timangonena chilungamo wina akwiye asakwiye koma chilungamocho chizinenedwa kuwayimirira amalawi mopanda mantha mopanda kunjenjemeretsedwa even futi itati yabwera ine ndimayima ndipo sindimapanga za zibwana iyayi ine ndiye the dc mwana woopsa kwambiri amene ndinabadwira mommuno m'malawi ndipo ndidzaferanso mommuno amene sindimaopa wina aliyense ndimangoopa mulungu chifukwa amene anga- angakayembekezere kufuna kuopedwayo nayenso ndi omwalira ufune usafune uzafa olo utazikundukira chuma motani uzapita koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuziwiseni a malawi kunena kuti makape ena amene akuzitcha kuti ndi a mcp pofuna kuziyalusa asakuziwa kuti akuziyalusa anabwera ku famu kwanga ndi makamera awo kuzajambula chimanga chimene chapserera almost salima yonse minda yambiri inu amene mukuziwa kusalima kusalima chimanga sichinachite bwino kupatula mwina minda ya anthu ochepa amene mwina kwawoko ndi kumadambo amatha mwina kumathirira nde anabwera kumunda kwa ine ku farm kwanga ati kujambula kumeneko ndikumanena kuti munda umenewu wa Boni Kalindo chimanga chake chofiira sichinachite bwino kusonyeza kuti kha kuzitenga ngati ndi udolo osadziwa kuti akumuyalusa president wawo president wasoka amene wabweretsa njala muno mmalawi now ndinafuna ndipereke warning kwa inuyo a mcp kunena kuti coming ku farm kwanga coming at my place without authorization taking pictures without my authorization is an attack on me and an attack on my family an attack on my property Nakufuna ndikuthokozeni kuti munabwera kuzajambula zimene ziko laona kunena kuti fetereza uja munkanama uja anthudi sanalandire komanso malinga ndi soka lanu usogoleri umene ulibe grace zosatira zache chimanga kunja kunoko kulibe minda yambiri yawonongeka fetereza nduja mmamupereka moyaluka nduja mwampere- mwampereka zuwa litakwerakwera chimanga chitamasula as a result minda yambiri sinachite bwino kuphatikizanso wa ineyo munda wanga kufamu kwanga sikunachite bwino nde munabwera kuzajambula ndikufuna ndikuwuzeni kuti when you, if you try it next time to come and uh, do such nonsense at my place without authorization siku limenelo mujeni mwendo wolowera kapena mpata wolowa kufamu kwa muzauona koma s- olo otulukira simuzauona and this is a warning that I'm giving you uchisiru ine sindimafuna ayi ine sindimafuna zopusa so ndiku- ndikupempheni inu a media a mcp kunena kuti if you've, if you've got nothing to do don't do it here or don't, don't don't do it with me because you are going to regret one day nkhani ya ku kasasire imene ya- yale- yalengezedwa m'mawairesi osiyanasiyana kuphatikizapo zodiak chilungamo chache ndi chonena kuti kulibeko mgwirizano umene wapangika pakati pa anthu aboma ndi anthu a ku kasasire amene ndi agalu amene ndi anyani amene anathamangisidwa ku malo kwawo malo awo akuchokera mu 1650 kuzafika lero kumeneko kwakhala kukusintha ma ta osiyanasiyana almost 13 ndipo malo amenewa ndi a anthu and chodabwisa kwambiri nchonena kuti aku, akunama kunena kuti kuli mgwirizano yeti kumenekoko kulibeko mgwirizano anapita kukaopseza anthuwo kuti avomere zimene iwo afuna nkhani yokutinso ili ku khoti and moreover chodabwisa nchonena kuti a minister of lands a ps wawo anali pompo koma funso nkumafunsa kunena kuti kodi iweyo ngati ukunena kuti malo amenewawa ndi a army ndi chifukwa chani a ministry of lands mmatenganso kumawapasa anthu ma- kumawapangisa lizi ndi pamene mungadziwe inu kunena kuti chilungamo kumalawi kunoko kulibe kwa anthu osauka anthu akukasasire akuvutika chonchija chifukwa ndi anthu osauka malowa munati mupite abale anga mupite kukasasireko mukapeza kuti kumenekoko anthu aliko ndi malizi kulinso makampani amene ena amapanga macadamia amapanga zosiyanasiyana ulimi osiyanasiyana kumeneko kuchokera zakazi over the years and mukawafufuza zimene alankhula a ta mbwana zijazo si zimene iwowo a- analankhula a ta mbwana anachitidwa misquoted anthu ajawo anapita kukaopsezedwa chilungamo chake nchonena kuti pali wina wandale amene akufuna kutenga malo aja chifukwa kuli miyala ya mtengo wapatali komanso kumeneko anthu akamadzala zinthu zawo samayika fetereza chocho mukangati mukufuna kupusisa mukawapusise anthu ena koma chilungamo chake ndichonena kuti ziko limasintha someday someone will be answerable zinthu zikasintha at the blink of an eye umazasowa chowiringula chilungamo nchonena kuti anthu aku kasasire akuyenera kuti abwezeredwe malo awo and inuyo anthu akuboma a PS a ku lands local government komanso defense ndinu anthu opanda nzeru kwambiri chifukwa simungapite kumakakamba nkhani imene iya ku kasasiri yeti nkhani ili ku khoti malo mokuti mukanene kuti chabwino tiyeni tikubwezereni kaye malo anu tizikambirana muzikhala kumaloko tikukambirana lero mukukawauza kuti atabwera kuti tizakuoneseni mapu anthu okuti ali ndi njala tikufuna tikambirane za malire muziwe kuti malo amenewa ndi a army yeti a army wo anapasidwa malowoso ndi a TA mbwana ndinu anthu opepera kwambiri anthu ofoyira kwambiri anthu amene mukungofuna kuti muzizunza anthu monga mmene mukuwazunziranso anthu aku kasungu ministry of health and ukamamva kuchokera kwa a minister a health amenenso kwawo ndi kukasungu kumanena kuti bwana ah, ndipo ulamuliro wanu ndi ulamuliro wabwino anthu muzipatala mmakamaka azimayi asiya kufa tapitani mupite ku zomba mukafufuze kunena kuti kodi register ya anthu omwalira yayenda bwanji makamaka ku maternity ndikunenatu ndi inu akhumbize chiponda mupite paja statement yanu mwalankhula last week kunena kuti azimayi anasiya kumwalira because zipatala zili bwino mupite ku zomba central mukaone register kuchokera last week friday kuzayenda friday saturday sunday monday kuzafika siku la lero mukapeza kuti azimayi akumwalira kumenekoko ku maternity mzimayi wina wachita kumwalira akuyitana nesi kunena kuti anesi tabwerani muzandithandize ndipo anayankhidwa kunena kuti mmene ukatengayo mimba yakoyo ine naliko mzimayi mpaka anakutsanzika kunena kuti mulungu akuyang'anireni akudaliseni zikomo kwambiri ulendo wanga ndikuyenda mzimayi ndikumwalira and even chipatala cha kwanu kukasunguko kukasungu kutuntha ma health center kulibeko machini oyezera anthu malungo chomwechotu timachini tatongompanga munthu kuti ampeze ni malungo anthu akumakomoka kumeneko LA yo chabwino aliko komano mmangompasa munthu mankhwala musanamuyeze ndizopangisa manyazi kwambiri komanso zogwirisa tsemwe kunena kuti at our age now as malawi at the age of 60 lero tizikasowa zoyezesera ma- malungo leroli muzipatala muzikakhala mopanda mankhwala and mankhwalawo akumangobedwanso ndi anthu aboma omwewo kumagulisa mzipatala zambiri mupeza kuti mankhwala aboma ali ali mma private hospitals ukalembesa akumakuuza kuti "Ah, kunoko mankhwala kulibe koma upite ku private iyo ukayifufuza privateyo ukumapeza kuti privateyo ndiya mmodzi mwa anthu ogwira ntchito pa chipatalapo komanso mwinanso ndi yemweyonso akukulemberayo Dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri limene anthu osauka samaganiziridwa. Ukangokhala kuti ndiwe wosauka udziwe kuti ndiwe tchimo. Tikapita kwa anthu osiyanasiyana amene ngakhale akudikirira pension yawo, mwachitsanzo awawa awa a Thebawa, mwaanamiza kokwanira a Theba. Ine ndikufunitsitsa ndithu utsogoleri wina amene angachite bail out anthu a theba amene akhala akudikirira ndalama zawo kwa zaka zambirimbiri ndipo tikunena pano ena anamwalira. Ukapita ku makhoti kumene kuti mwina mupite mukafufuze milandu yanu, milandu ina inatenga over 10 years. mwinanso anthu aja anamwalira mukapita mprison mupeza kuti anthu onse amene akukhala mmenemo ena ndi osalakwa ena akungofikamo lero kungoyang'anamo mprisonimo ndikumatulukamo ndikumapezeka kuti chifukwa cha ndalama anthu aja atulusidwa anthu akuzunzika koopsa muno mmalawi dziko lomvetsa chisoni dziko la corruption and chimene chimayang'ana i- atsogoleri alerowa ndikuyang'ana makobiri basi palibenso china chimene amayang'ana ayi kupatula makobiri even olo zisankho zimene zikufuna kubedwazi zisankhozitu zikufuna kubedwa chifukwa chokuti wina akufuna one akhale ndi ndalama zambiri two akutchingira machimo ache machimo ache amene akuziwa kuti waba kwambiri ndipo ah, boma ili kungosintha ndiye kuti winawake azalowa mundende andinso kupusa akho president president chakwera ndi banja lache ndi ana ache akhoza kukhala anthu oyamba kukalowa kundendeko chifukwa cha anthu okuba amene akuchitidwa backed even ndi ma mp osusa komanso olamula amenenso cholinga chawo amangoyang'ana makobiri and muzipani mwambirimu muli zomvesa chisoni kwambiri nzomvesa chisoni kuti a- ma mp amene analinso ana, anayenera kumateteza boma kumakhala pa forefront kumateteza ziko ndi amenenso amene- amenenso alinso pa forefrontso kumaba nawo limodzi abomawo tikunenatu ma mp ochokera ku opposition zisilu za anthu there are just a few individuals amene amati akaima mparliament muja ndikumadziwa kuti uyuyu akunena zona koma ma mp ambiri a opposition kutoku akwiya nayo audio imeneyi ndipo mukwiyedi agalu inuyo mukwiye koma chilungamo chake nchoona kuti mulibe chilungamo mangobwera kumene kujako kuti muziba makobiri ndiye kuli bwinotu ena amene asamalankhula timadziwa kuti awa kusalankhulaku mwina akukungozisungira okha amene ulemu koma ambiri inuyo mumapanga enano matama koma ndinu anthu aza aujeni a- a- asizinamtole amene mukumakhala kumanamiza chipani chanu kuti mukupanga zabwino koma yeti ku- usiku mukupanga zina ndiye popeza ma primary akubwera tiona kuti mukhala mu- zi- ziku- zikutherani bwanji koma otherwise ndi ziko lomvesa chisoni tapitani mukaone msewu wa m1 tikunena inu a komiti ya ku parliament tapitani mukaone za msewu wa m1 wochokera mu kasungu kumapita ku mzuzu tikunena pano unayima Mota-Engil sikugwira ntchito kumeneko chifukwa choti ndalama zadyedwa kodi tikuchitika zinthu zambiri zija zapita ku state house zijazo 67 billion ija Kuteko sinakwane akufunaso zinaso ndiye ndi izi zikutengedwa za misewu tikunena panopa mukapita msewu umene uwu wa Lakeshore kuchoka um, mu Salima kupita ku golomoti pakana leroli paja tinazalengeza kuti msewu unaduka pakana leroli a roads authority sanasiyepo china chilichonse anyamata amene ali ojiya anyamata amene am- amafuna kuti anthu awo asamamwalire pansewu ndi amene ayikapo timigolo ndikumatsekapo ndikumalipira kumalipirisa anthu kuma anthu oti a- mi- ma- magalimoto awo amadula misonkho mumadula misonkho yosiyanasiyana a roads authority akulephera ndithu kutenga ma sign post enieniwa kukangosiya pamenepopo pansewupo kupita tikamapita cha ku Biriwiri uko pada- panaduka ndithu panaduka kalekale Magalimoto ali pachiwopsezo. Pamenepopo ngozi zosiyanasiyana zikhoza kuchitika. Dziko lomvetsa chisoni. Ndiye winawake akamapanga matama kumalimbana ndi ine, kumanena kuti ata akubwera kumalo kwanga kumadzajambula chimanga ndi uchitsiru weniweni, uchitsiru, boma la anthu o, anthu zitsiru zokhazokha zopanda nzeru. Bon Kalindo, the DC.